Update n'isi pastọ anyị sorry update n'isi pastọ unu because adị m eme ife ndị pastọ adị m eme ife ndị pastọ more especially pastọ ndị n'obodo oyibo a pastọ ndị n'obodo oyibo a or even pastọ the whole world adị m aka akụkọ ndị pastọ ịghọtago so update n'isi pastọ unu bịa nụrụ nwaanyị obodo nụrụ nwaanyị obodo nụsịa ee eh, nwaanyị obodo kuru nwa wee bịa oturu ọ mụtara ọrụ nya nwa nwa nke ya so ụmụazị o du wee bịa so wesielu fa wee merụ nwa zụọ fa o fa too a sị na ọ nwa pastọ na ọ nwa pastọ so ụmụazị wee turnzie against the pastọ ememe ife onyonyo onye ebe a so update ka na drop now Ụmụazị a turnzie against pastor provided na ị bụ na ama Naijiria o nwere ife i nwe ike ị change ndị obodo na-akpọ anyị ama Naijiria ama Naijiria ama Naijiria ama Naijiria provided na ị bụ ama Naijiria i megodo enu ma ana emesikwa ife ị bụkwa bụ ama Naijiria ka ị bụ there's no two ways about it ejiri Igbo agwa ya onye ọcha ịghọtago so ọ tasịa afụfụ niile ọ ta pastọ sia wute ego ndị chọọchị ndị e- onyinye and ihe na e- em, te- e, ife- onyinye gasị offering ndị mmadụ were wee zụọ ụmụazị niile a because nwunye pastọ nwa first of all o nwere ife ọ na-arụ ọ ndị bịara obodo oyibo asị m na i bi obodo oyibo chọba nwaanyị nwere aka ọrụ chọba nwaanyị nwee status i je na-achọ nwaanyị nọ na street nwaanyị nọ na ụnọ awantịlọ i butazi bịakwa invest kwa on that person gị nwa bịaziri obodo oyibo ka ị bịa buzielu ike ike wee ihe ebu ọsị i buzielu gị na i buzielu ọnwụ ọ i buru ọghọm ọ i buru ọdachi buru akụmọnụ bụrụ ozu naba ana Igbo ọ bụrụ ọgwụ ya sokwa unu anụmanụ pastọ wee zụgide zụsịa ọzụzụ zụsịa gị na-eme ọzụzụ zụsịa onye nwe nwa nwee nwa ọzụzụ zụsịa onye nwe nwa nwe nwa ụmụazị wee too ọ kacha nọ ma ụmụ nwoke ụmụ nwoke ka nwa- ka nwaanyị chi wee bịa ụmụ nwoke ịtọ ka pastọ fon ike uche ewe ee hei na eh, na ya na ya atụta nwoke na ị na-anụkwa hei ụmụ nwoke ịtọ chakwari ka m jete n'ije nwaanyị nke a na ọ dịkwa na egwu ekene dịrị Chukwu Chukwu nna nakwala ekene na nwa mmadụ ala ọ na-apụghị so o wee zụsịsịa na ụmụazị wee turn against ya wee kụwa ya duka duka wee sị ya na ị bụ ama naijiria ihe a na-eme anyị na street na-emezi n'ime ụnọ ya ihe a na-eme anyị na street na-happenzi na ụnọ ya live ama naijiria ama naijiria kpum ama naijiria kpum ama naijiria kpum ama naijiria ama naijiria kitigbom ama naijiria kitigbom ama naijiria kitigbom ụmụazị taa wee na-akụ ya duka duka at first a sị na nke obere last born bụ nke ya na ya na-abụ bụ padi padi nke obere zi ụmụnne ụmụnne wee wọlizie anya ọ join na the chorus gịnị na-emezi nwoke si na nwoke dalụ n'ọya nke mgbe a kpọburu anyị ejecha ụlọ ọgwụ ọ daa n'ọya mesie nweta onwe nwoke na onwe enwetazi onwe na ihe na one side na-achọzi ịtapị na atapị na ịmụ ihe ụmụ ihe one side a ịma one side nwụrụ ana like this ị ma ihe na-akọsa ya one side mmadụ nwụọ like this ị ma ihe na-akọsa ya ị nwere idea n'idu ome ịgwaba ya nwoke wee yịa arụ ọ sisi gị 63 63.5 ka ọ dị 63.5 years 63.5 years nwoke wee yịa arụ wee naba

ụmụnne ụmụ nwoke ụmụ nwanne ekwerọ ka ọ bata n'ụlọ ha ekwerọ ka ọ bata n'ụlọ a kpọwazie ndị chọọchị nọ n'obodo a ka e donate ego ka a kwụọrọ pastọ ụgwọ ụlọ hey asị gbakwa onye bịara obodo oyibo a sị na ọ bịa na 1991 ka eji na 1991 pastọ bịara obodo oyibo ọ bụghịkwa bụrụ pastọ ọ bụkwa pastọ from by and art pastọ ụmụ ife fọsin pastọ gasị